Chineke udu ego ekwesịrọ ịnwụ ọnwụ ifele Chukwu kama m ga-ayọ ya kwụtọ welu m na-eme ife ife akaje ka mma na m ṅụrụ ọgwụ nwụọ Chukwu gbaghalụ m gbaghalụ m udu ego aga anwụ ọnwụ ifele

Dee nee mmiri gị. Dọte ebe ahụ. Dee ka m ga-esiri gị? Ike nri adịghị m. Mana i ribeghị nri abalị n'atọ gara aga. enwerọ m ike m ji eri enyena onwe gị nsogbu nna anyị ndewo ndewo efifi ọma nna anyị were a sị m nye gị ya ah. ah. ah. ọ bụkwa ego eh. o si n'aka onye n'aka Ikechukwu nna anyị Ikechukwu ah, Ikechukwu obodo anyị ah, Ikechukwu ọ ga-adịrị gị mma ise Ikechukwu ị ga na-eje eje na-abata abata ise Ikechukwu akụnụba gị ama nwe njedebe ise Ikechukwu ị gaghị anwụchi ọnwụ ise ah, ọnwa obodo anyị ikechukwu ezigbo nwa maazị mbakwe nna anyị ọ bụrọkwa Ikechukwu nke ahụ ikechukwu m na-ekwu okwu ya bụ nwa nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ ọ nụ na arụ adịrọ gị o wee zite mmadụ ka e nye gị ego a Hey! Hey! Hey! anụchukwa m ntị nna gbakwa m ọkpa n'eze aghọtasịrọ m ihe nọ na-ahụ n'ime ebe na-eme ụlọ ị sị na Ikechukwu nwa na-ete na egene onwego nku nku ya onwego nku akwụ ya ị gwa gị okwu sọsọ nku ịmakwa nwa mkparị nwa kparịrị m nwa ji mkparị were zuo m arụ ịmakwa ọ sị n'oge ụlọ ma kutuo ya ụlọ nka were ya rụọ ya ụlọ ezi eh? na-eme ere m ee mmadụ nwa kparịrị m ha ee ikechukwu mbọsị a mana chelụkwa ahụ ịgbara ya nkịtị mụwakwa ịgba ya nkịtị eh. mbanụ abụrụ m ya ọnụ nwanalụ aka m asị Mhm. mana chelekwa ahụ kee ife i ji wee bụọ ya dị ọnụ eji m odogwu m ikenga m were bụọ ya ọnụ Eh? ikenga anụsịrị m ọfụma ị sị ikenga Ah. hei ị sị ikenga hei hei. nke a kwa nke ọjọọ ya mkparị nwa kparị m karịrị chelugodi Ikenga. chelu ka m chee echiche nke i me metara ya odogwu gị ka i ji bụọ ya ọnụ ị ma aghọta akwa m na-enye gị ihe niile ọ mụ na-abụ gị uche nke i me kịta osika ọnụ ị bụrụ nwa were ikenga bụọ ya ọnụ enwekwara ihe so ya gịnị ka m gara imezi ya enwere ihe ị ka-eme ị ga na-ajụ kịta abụrụ ihe ị ka-eme nke e megoro eme metara ya kee ihe ị ga-eme ka o nwee ike dị mma ị na-asị nke ihe ị ka-eme nwoke chee ka m chee echiche ụta mbụ na amụsụ ya na-enwere otu na-eme otu na-esi eme ihe abụ ịma mụ na ada adịghị ekwekwana o si ofesi si ụzọ ije nata ebe a onye ga-ego ị nalụ anwakwana anwa metụ ego ya aka ma nke dị obele anwakwana ya anwa ị nwaa ya isi ifuru isiri ibuli isiri ibuli ya akpọkwana maka na aja adịrọkwa ebe a chere otu a onye m ji ikenga m were bụọ ọnụ ọ gaghị ahụ ego ọ ga-eji wee rie nri n'ụzọ ije nke ọ fụkwana nke ọ ga-eji wee lọta bi nye mmadụ

bịakwa n'oge mgbede onye rọpụtakwa n'ụzọ kwanakwa n'ụzọ onye mụ bịa n'usoro anyị ye ka ị lachaa aka maka na ego anyị ada akwụkwọ na-agwụ Dee, dee ka ife o.

ka anyị kpọrọ onye a jebe ụlọ ọgwụ mba ka anyị gbata mmanụ nri nyegodi ọ ya ajụ ya ọ ya ajụ ya tupu anyị eruo ụlọ ọgwụ mmanụ nri kwa nke ga-abụ mmanụ nri maka anyị pụọ dobe n'ụlọ ekwentị gị ka ya na-eme gị

Um, afa m wụ Jano. Achọrọ m ịfụ Dollar Boy. Ọ ma na ị na-abịa? biko ọ dị oke mkpa ka m fụ ya eh? mana ebe a nụnwa ife anyị nwere bụ Dollar Man anyị enwerọ Dollar Boy Dollar Man Dollar Man ka anyị nwere ebe a eh, eh, let me check ebe ni mara mgbe nwee Dollar Boy dị mana ihe awụ na ị bịara biko Dollar Man Dollar Boy

ka m jee mee ka ọ malụ na ị bịa ọ sị gị bata ị bata ọ sị gị bata ị pụ kedụzi afa gị ọzọ asị m na afa m wụ Jano Jano Jano Jano

Chinwe nne hmm? maka Chukwu kere mụ na gị naabọ ihe ị bịara ebe a bịa gwa anyị ọ bụ eziokwu eziokwu ka m na-ekwu ah. asị ka anyị tụrụ kunu elu ata nọ m ego n'isi ọ ka m si je ụwa nwaanyị nwa nwaanyị na mmadụ je ka m jụkwa gị ọzọ maka Chukwu kere mụ na gị naabọ ife ị ga-agwa anyị ọ bụ eziokwu eziokwu ezigbo eziokwu ka m na-ekwu eziokwu n'anya ka m gwa gị ọga gwara anyị sị anyị ekwekwana ka ndị ọbụla bụ onye ọbịa chọta ya n'ụlọ a mana amarọ m ife ba m n'ime wee gwa ọkwụ aka m ka ọ gbapere gị ụzọ ka ị bata ife ị na-ekwu kịta obi esikwara gị ike eziokwu ka m na-ekwu obi siri m ike ka m jụkwa gị nke ikpeazụ ọ bụrụ na dollarman bịa ebe a ị ga-ekwu okwu ya n'iru ya ga-ekwu eziokwu ka m na-ekwu kaka biko ị mara m enwere obi ọkpọ ofu ezuola m arụ mamịrị na-akpakwu m na nsị ebe a pụba mmụọ m na-agbagote akpọbịana dollarman ịkpọ ya enwe ihe unu kwutụrụ unu agwa m anọ m n'iro

Logo isi mekwala ka onye ọbịa chọta ya. Onye ghọta ife m kwu. Ọ wee bụ na ọ bụrụ onye ọbịa. Na-ekwensu ekwensu n'onwe ọnwụ na-achọ onye aka ya dị ọcha ọ ga-egbu. Ịhapụ ka ọ bụ. Kaka ka ife m ga-eme ejirọ ọnụ ekwu ya. bịago kee ife ị chọrọ bịa ebe a bigere kee ife ị chọrọ bịa ebe a ma maka ka imesi ka imesi m ife niile o nwere ife imefọrọ m o nwere ofu ife fọ ị ga-eme m n'ụwa kee ife nya ịbịazi ka igbuzie

kaka ị nụgo akụkọ ụmụ ife chere nne nne ife ị na ife ị na-abụsị kịta ọpụtakwa nke n'ibie na iburu ọpụtakwa nke ọpụta na iburu ihe na gịnị asị ka anyị siri dozie anyị kpa nkata ka anyị nwee ike na-anapụta gị ego asị chelụ chelụ hei ịma na-ewepụ ịma na-ewepụ chineke na ndị ọyị m ndị abụ nju na ọgwụ na m ahụ ngo nne ya bụ eziokwu bụ na m enwere ọya mmịnwụ

ọkwa m ifi ọkwa m ifi wepụtakwara ihe nri ọkwa m ifi onye ọwụ n'isi onye ọwụ wepụtara nkata anụnwa eh, bikonu bikonu eh, o wepụtara nkata ka anyị nwee ike na-anapụta gị ego biko zienụ gbaghalụnụ anyị biko makwa na ọ bụrụ na unu bịa sị m nye unu ego nwere ife ukwu nna m nye unu ebe a m nọ kịta chineke gbaghalụ m na m mee ife ị sị mmadụ emena eme daalụ ikwere ka m nwụọ kedu ebe ndị ọyị ga-anọ nwere ọwụ na anọ na be n'ifi ụtọ nnụzi egwu na-atụzikwa m maka na ha ma na nwere ka a sị wee mmadụ na nwere ike ịbịa fụ gị ka m gwa gị eziokwu ebe ọ bụla sọ ha nọrọ m ga-eme m ga-achọ m ga-achọta m ga-ata ha m ga-emegwalụ ama m ndị a mana ofu ife ga-eme ụjọ atụzina ụjọ atụna gị ọkwa ife ife i ji mechisie anya wee bịa napụta m n'ọnụ n'ọnwụ ifere agarọ eme gị o nwerọ ife ga-eme ka ifere mee gị m ga-enye gị nchekwa n'ụdị ọbụla ọ bụgodi ndị uwe ojii m ga-enye ha ha na-eche gị ị chọọ iso m bili ebe a ka m gwa gị eziokwu ewezilu m gị ka onwe m unu aba mụ na gị na m ga-eti ndị otu gị mmanwụ